ndị Anambra onye unu na-anụ onu ya bụ Ọnụzuluike John Udemezue ife anyị na-ekwu bụ na unu afụgo ka ụzọ anyị dị anyị na-ayọ federal gọọmenti anyị na-ayọ federal gọọmenti of Nigeria ka unu gbatara anyị ọsọ enyemaka ụzọ anyị nọ na ya ife a kịta bụ Adani Otuocha Anaku em, Adani Otuocha Anaku road federal road ụzọ a unu na-ene anya unu fụ na moto ada aganwuzi n'ụzọ a i nezi anya fụ na moto na-agba n'ụzọ a ị na-ede moto na-agba n'ụzọ a ada eluzi 50 ndị mmadụ na-agbazila ụzọ ọsọ ọ na-eme na ife a na-akọpụta n'ife ubi a na-akọpụta n'Ayamelum na ndị mmadụ ada abịazi ego ya o nwerọzi onye na-patronize ndị Ayamelum n'ife owuwe ọrụ ife ubi fa na-ewepụta anyị atagbue onwe anyị n'afụfụ anyị wee na-ayọ biko nekenenụ anya ọ dị mma nenụ ụzọ anyị si ana ka e nebanye ya anya gọvanọ anyị bụ gọvanọ Willie Obiano ọkwa i kwere anyị nkwa na ị ga-arụrụ anyị ụzọ a kedụzi ka anyị si wee nọrọ n'ụdị afụfụ a unu gba anyị nkịtị o nwerọkwanụ o nwerọ lokal gọọmenti ọzọ m malụ nwere ụdị ajọ ụzọ a na the whole Nigeria ọ na ife a ga-eme n'ụzọ na ọ bụgodu palliative nwanụ si mmalụ ife a ga-eme ya nụ na na moto m ebe a kịta na moto m etipịago na moto m na gwa ife a dịsị na akụpụgolu m ọ- akụpụgolu m ife n'okpuru ife na mmanụ na-aghafusi kedu mmadụ ji isi kolu gọvanọ Willie Obiano ee ee, spika eh, ha- eh, Anambra State house of assembly Honorable Uche Okafor o kwesịrị ị ga-abịa dozila anyị ụzọ a o kwesịrị ị ga na na unu ga-abịa dozi ụzọ a anyị rapụ Obiano anyị jide gị ife e ji ekwu ya bụ ka onye ọbụla na-egekwa ntị ọ maka ife e ji ekwu ya bụ na na ndị youth Ayamelum adịrọzi happy we are not happy we are not happy with the federal government we are not happy with the Anambra state government we are not happy with speaker of the uh, Anambra state of assembly Honorable Uche Okafor how can you allow us to to, to be in this mess? For how long? For how many years? Kedu ka ndị mma- mmadụ na-eku ume ga-esi wee na-aga n'ụzọ a? Mmadụ ama ekuninwu sị ka ya jee weta ife ndị nne anyị nwaanyị dị ime e buli ya na moto ka e je Otuocha maọbụ ife na ọ nwụọ n'ụzọ nwaanyị chọzi ịmụ nwa ọ- ọ- ọ- ọ- ọ nọ na vileji ọ bụrụ ma ọtụtụ ga-eme ọ nwụọ ma ọ bụ ejebe Enugu steeti ije mụ nwa oke tie ma ọ dị mma ife e ji ekwu ife a na-abụ na ọ ma adịkwa mma ahụ ma ọ bụ na ndị yutu Ayamelum decide ya ka va take their, their, their, their destiny in their hands it will not be good you people are pushing out to the world e nwere ego federal gọọmenti na-eweta na local gọọmenti a na-akpọ Ayamelum every month chiwere ego a malị ife a ga-emere anyị ụzọ a ma anyị atagbuo onwe anyị n'afụfụ Gọvanọ Willie Obianọ Akpọkuedike bụ afa gị a na-etu gị anyị akpọkuolu gị ka ị zana anyị nụ ị zana anyị nụ kedu nụ ife bụ ife a